igbo mụrụ da bụ nwaanyị ọma mma mmakwanụ o ụwa makwara gị mma ebe ọbụla ị nọ ọ dị mma ịkpọla akọnuche anyị azụ na mgbe gara aga emere m ka anyị mata ejirimara ndị igbo ihe ndị ị ga-ahụ n'ebe mmadụ nọ ga-asị na onye a bụ onye igbo emere m ka anyị mata na eji asụsụ ndị igbo mara ha eji omenala ha ekike ha nri ha nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ ihe ndị ị ga-ahụ ga-asị na onye a n'eziokwu n'ezi uche onye a bụ onye igbo ọ dị mma na otu n'ime ejirimara ndị Igbo a ka m ga-ewepụta taa tụwasịa ya dịka azụ nke ga-abụ na ọ ga-ekwe ma ewu ma ọkụkọ nghọta otu n'ime njirimara ndị Igbo a na-ekwu okwu ya bụ asụsụ asụsụ ndị Igbo gịnị bụ asụsụ mmadụ jụọ gị gịnị bụ asụsụ gịnị ka ị ga-asị bụ asụsụ tupu m aga n'ihu kọwaara anyị ihe bụ asụsụ o kwesịrị ka anyị mata na ọ bụ naanị mmadụ nwere asụsụ anụ ọhịa anaghị asụ asụsụ naanị ihe anụ ọhịa na-eme bụ na anụ ọhịa na-eme ụzụ ihe ha na-eji enwe mkparịkọta ụka bụ ha na-eme ụzụ ọ bụrụ ewu eme nee ọ bụrụ ọkụkọ na otu a ha nwere ụzụ ha na-eme iji nwee mkparịkọta ụka naanị mmadụ nwere asụsụ anụ ọhịa bi n'ọhịa enweghị asụsụ n'ihi nke a asụsụ bụ nkọwa onwe pụrụ iche asụsụ bụ nkọwa onwe pụrụ iche ọ bụrụ na ee m hụ onye igbo eleghị anya ọ bụrụ na m nọ na mba ugwu ee mụ na onye ahụ enwebeghị mkparịkọta ụka mana ọ bụrụ na eleghị anya ọ nọ na-aza ekwentị m anụ ihe ọ nọ na- na-aza ekwentị o were asụsụ igbo na-aza ekwentị ahụ aga m amata na onye a bụ onye igbo kpọmkwem n'ihi asụsụ ọ na-asụ n'ihi nke a na mba ugwu ka ọ nọ na mba ugwu ka mụ onwe m nọ mana ọ gwabeghị m na ya bụ onye igbo mana n'ihi na o ji asụsụ igbo na-aza ekwentị ahụ amatala m na onye a bụ onye igbo eleghị anya ọ bụrụgodị na ọ bụghị onye igbo o nwere otu ihe maọbụ nke ọzọ ee eh, o nwere ime ya n'ala Igbo n'ihi nke a asụsụ bụ nkọwa onwe pụrụ iche ọ na-eweta ezi mmekọrịta ihe n'etiti mmadụ na ibe ya mm, eh, i chegodi ya otu ọ bụrụ na enweghị ihe dị ka asụsụ ị chọọ ịsị mmadụ biko kutere m mmiri kedu otu ị ga-esi sị onye ahụ ọ ga-adịzi ka mmadụ ọ dara ogbu ma ọ bụkwanụ ihe dị otu a n'ihi nke a asụsụ na-akọwa ebe mmadụ siri pụta ọ na-eweta ezi mmekọrịta ihe n'etiti mmadụ na ibe ya ọ bụ nkọwa onwe pụrụ iche ọ bụ naanị mmadụ nwere asụsụ anụ bi n'ọhịa enweghị asụsụ n'ihi nke a naanị ihe ha nwere bụ ha na-eme ụzụ iji nwee mkparịkọta ụka n'ịgakwa n'ihu N'ịgakwa n'ihu, asụsụ na-eto eto. um Asụsụ na-eto eto. Asụsụ na-anwụkwa anwụ. Kedu ihe ihe nke a pụtara? Nke a pụtara na asụsụ na-anabata asụsụ ibe ya. Ọ nabata asụsụ ibe ya, ọ na-eto eto. Ọmụmaatụ, e nwere ihe dịka mmụba okwu n'asụsụ Igbo. ee okwu mbite nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ihe dịka agidi ihe dịka ịchafụ ihe dịka ekpo nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ihe ndị a niile bụcha okwu mbite mere asụsụ Igbo a na-eto eto n'ihi nke a ọ bụrụ na anyị aga n'ihu na-agbaso ihe ndị anyị kwesịrị na-agbaso were asụsụ Igbo kpọrọ ihe ọ ga na-eto eto otu o kwesịrị ito n'ihi na asụsụ na-eto eto dịka m mekwere ka ị mata na asụsụ na-anwụkwa anwụ igbo mụrụ m na-ekwu okwu sị na onye kpọọ ọba ya mkpakara agbata obi ewere ya kpoo ahịhịa n'ihi nke a ọ bụrụ na anyị akpọọ asụsụ igbo mkpakara agbata obi ga-ewere ya kpoo ahịhịa e, agbata obi werezi ya kpoo ahịhịa asụsụ anyị anwụọ ana m ajụ gị gị onye ọma na-ele ihe onyonyo a ị ga-ekwe ka asụsụ nakwa omenala igbo nwụọ pee kedu ihe ndị anyị na-eme iji mee ka asụsụ igbo nwụọ ihe a nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe m ga-atụpenye gị ya dị ka azụ aga m atụpenye gị ihe ndị a na ihe ndị ọzọ dịka azụ ihe gị onwe gị ihe mụ onwe m na-eme ịhụ na asụsụ Igbo nwụrụ nyụrụ pee nke anyị na-agaghị agakwa n'ihu na-eme n'ihi na ọ gaghị amasị anyị na asụsụ Igbo nwụrụ n'ihi na ọkụ asụsụ Igbo a ọgbọ ndị gara aga lọnyere anyị n'aka ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na anyị ewerekwa ya nyefee ọgbọ ndị na-abịa abịa ee dịka ihe ndị anyị natara n'aka ndị nna nna anyị ha anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo nwụọ n'aka anyị ọtụtụ ihe nakwa ọtụtụ ihe bụ ihe ndị anyị na-aghaghị ime iji hụ na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'oge nke anyị mana ọ bụ n'ihe onyonyo ọzọ ka m ga-eme ka ị mata ihe ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị na-eme ee na-adọla asụsụ Igbo azụ ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị na-aghaghị ime ma ọ bụrụ na anyị achọọ ka asụsụ Igbo gaa n'ogo dị elu n'ihi nke a ebe a ka m ga-awụsa ọwa n'ihe omume nke taa mana iji chịkọta ihe omume a taa emere m ka anyị mata ihe mere anyị ndị Igbo emere m ka anyị mata na asụsụ anyị omenala anyị erimeri anyị ekike anyị nakwa ihe ndị ọzọ bụ ee eh, ihe ndị mere anyị ndị Igbo dịka ọ dị o nwee otu mgbe m banyere n'ụgbọala abanyere m n'ụgbọala nọrọ na-aza ekwentị eji m olu ndị m na-aza ekwentị ahụ otu ụbọchị aga m ewepụtakwa ohere kọwara gị ndịiche dị n'etiti olu ndị nakwa olu mba eji m olu ndị m na-aza ekwentị ahụ onye nọ m n'akụkụ eleghị anya ọ bụ na mụ na ya ekeleghị ekele o mana n'ihi na m ji olu ndị m na-aza ekwentị ahụ ihe ahụ bụkwa olu ndị nke ya nwa ya ajụọ m nne mgbe m zachara ya bụ ekwentị ya ajụọ m nne ị bụ onye ebe dị otu a ị bụ onye ebe dị otu a m asị ya ee na abụ m onye ebe dị otu a ọ sị na ọ bụ asụsụ ahụ m sụrụ mgbe m nọ na-aza ekwentị mere o ji mata na m bụ onye ebe dị otu a n'ihi nke a ka anyị were asụsụ anyị kpọrọ mkpa n'ihi na onye kpọọ ọba ya mkpakara agbata obi ewere ya kporo ahịhịa daa bụ nwaanyị ọma bụ aha m ụwa makwara gị mma ndewo